anyị na-amalite n'egwu redio so we ask ndị kpụ ụmụazị ị mara ị kpụ i ji ụmụaka bịa children please put some control ka ha nwee ike nọrọ ọdụ oge ebe anyị a ga-ebere yi nri so no rush biko nụ

Kindly ask him or her to explain to you what your man is all about. Ndewonu. Eji gbagwe ọyọ cha. Um, a ka nwere ndị na-abịa abịa onye ọbụla nọrọ n'ọdụ sit down have seats and feel at home.

Hello, ndị Igbo. Ndị Igbo nọ na West. Ekelela m unu. Unu nnọọ nụ. You all are welcome.

asị m ka m gwa ndị Igbo onye ọbụla mara anyị nwa ndị mbụ bu ụzọ bidolie ya mee ihe anyị mere ya enwee ike na-adịde rute otu ọ dị na ọ dịghị easy a na-akụkwadị aka here o nwere ndị nwere ihe ha tara ya because mgbe anyị bidoro ụfọdụ nọ n'akụkụ na-asị unu ọ dịkwanụ sure na ihe a na-enwe isi ka anyị just watch godi one side ka anyị mara ihe ndị a mega but due to ihe anyị na-eme na aka chineke dị ya unu ga-ahụ ebe anyị nọ now lee anya n'ime ụlọ a at least ị gụọ mmadụ ise mmadụ anọ n'ime ya bụ ndị Igbo ndị na-asụ Igbo ọ dịghị easy it's not easy so aga m ebu ụzọ kelee onye ọwụla wụ onye Igbo nọ here ama m how hard and difficult ọ dị ị na-abịa meeting every month mana ụfọdụ n'ime anyị na-agba mbọ na-eme ihe ọbụla ha na-eme ka ha make sure na ha na-abịa meeting so ihe m chọrọ ka m rịọ ndị Igbo ndị Igbo niile onye ọbụla nọ here a sị onye nụ ya ọ kpara nwanne ya ebe o nwere ị nụrụ onye Igbo na-asụ Igbo mepee ọnụ gwa ya sị ya na o nwere ihe ndị Igbo na-eme ka ụmụnne anyị na ụmụnne anyị nwoke na ụmụnne anyị nwaanyị ka anyị gbakọta ọnụ jikọọ aka ọnụ mee ka ọ dịrị anyị na mma ka anyị nwee ike emekwanụ ka ụmụ ụmụ anyị na ụmụ anyị na ndị a bịara n'obodo ha mara na o nwere ndị a na-akpọ ndị Igbo because anyị na-agba onye agbara gaa ebe a onye agbara gaa ebe a ọ gaghị adị mma anyị chọrọ iseti example ndị mmadụ na-asị na igbo enwe eze na ndị igbo ahụ onwe ha n'anya na ndị igbo enwe ofu obi we are here to prove them wrong oh, yeah. a na-akụkwa aka ya kụrụ aka na-ana ego na-ana ego for ịkụ aka
ihe anyị na-eme today aka Chineke dị ya because ị jụgodị na m sị m gwa gị otu ihe a si bido ịgwa gị eziokwu ama m ihe m ga-akọrọ otu o si bido mana na ihe niile ka anyị nye Chineke ekele n'ihi ọ dịghị easy ihe a wụ first ever Christmas party Igbo community Wales na-host and this will never be the last in Jesus name. Amen. Bikonụ onye ọwụla wụ onye Igbo ihe ọwụla anyị na-eme ka uche anyị dị ya onye echefula ebe o si bịa onye ọwụla na-eme ihe ọ na-eme ya gbaa mbọ onye ọwụla bụ nwa afọ igbo ihe ọwụla ọ na-eme site n'aha chineke ọ ga-adịrị onye ahụ na mma ihe ọwụla ị na-eme tinye ya uchu n'ime as long as na ọ bụ obodo a ka anyị nọ n'ime ya kwụwa aka gị ọtọ gị wụrụ nwa afọ igbo ọbara igbo a na-agba gị n'ahụ ihe ọwụla ị ga-eme ga-agara gị ọfụma ihe m sị m arịọ ndị igbo n'ụbọchị nke taa bụ as chairman igbo community Wales anyị emeela anyị bidoro since ọnwa atọ n'ime afọ a ihe a wụ ọnwa itoolu ọnwa iri na abụọ n'ime afọ anyị nọ anyị agbalịala muvuo meeting anyị from next year meeting anyị gazi na-awụ ọnwa abụọ ọnwa abụọ anyị mere ya so that ka o nwee ike dịrị anyị mfe maka onye na-arụ ọrụ because anyị ma ka obodo a shi dịrị na ọ dịghị easy e nwere ndị ụmụnne anyị chọrọ ka ha nọrọ ebe a ụbọchị nke taa mana due to ọrụ ha anọghị ya mana a ma na n'ime mmụọ na eziokwu ha nọ with us so n'afọ a na-abịa abịa bikonụ ụmụnne m na ụmụnna m ka anyị jikọọnụ aka ọnụ we have a great ambition I can proudly stand here and gwa gị that na the executive member of Igbo Community Wales, we are committed and we have aims and objectives of things a chọrọ ime achieve. From next year, first of all, ihe gbasara ọgụmakwụkwọ okwu Igbo nke anyị na-eme ọ wụ eziokwu na ebidobeghị ya mana ndị na-ebido ya na ha arụrụ ọrụ so anyị chọrọ ka anyị nwee ụlọ akwụkwọ ebe a na-akụziri ụmụ anyị okwu Igbo unu legharịa anya unu legharịa anya other communities nwere ya ndị Igbo sị na ọ na-eme ebe nwatakịrị na-ebe akwa na-atụ aka ma nne ya nọ ya nna ya nọ ya ọ bụ ya unu lee anya ndị China ndị Poland ndị mbịarambịa dị iche iche si n'obodo ha bịa ebe a na-eme na-agba mbọ ka ha make sure na ụmụ ha na-asụ okwu ha ha niile nwere ebe ha na-akpọga ụmụ ha every weekend Saturdays somebody akụziere ụmụ ha okwu ha and they are proud of their language gịnị na-eme ndị Igbo anyị anaghị adị proud of asụsụ anyị ihere ọ na-asụ ihere ọ na-eme anyị maka asụsụ ndị Igbo ihere ọ na-eme anyị maka asụsụ ndị Igbo mbanụ
anyị kwesịrị ị na-adị proud anyị bụ ndị a na-ele n'anya ebe ọ bụla ị gara gị kpọọ aha ndị Igbo ndị mmadụ na-asị gị yes Igbo wụ ndị eji aga mba first of all achọrọ m ikele onye ọwụla nwoke na nwaanyị ọwụla gbara mbọ tụnye ego na ọgbakọ nke anyị na-eme n'ụbọchị nke taa ama m personally how tough and difficult it is today and for onye ọbụla tụnyere ego inwe ntụkwasị obi na ihe ndị executive na-eme nwee ike tụnye ego n'ime ya asị m chineke ga-agọzi unu n'otu n'otu amen o ebe ọbụla unu si manye aka n'akpa

So, I would like to declare the Igbo Community Party open. Ndewo.
Daalụ chairman ekele m gị ebe ọ dị ukwuu biko ndị na-abịa kịta ndị na-abịa late oche nọ n'iru na-agara n'etiti onye na-ahụbeghị oche may indicate let me sort person out biko nụ anyị nwere ọjị ị ma na ọrụ ekwe ekele ihu asaa

ka Chukwu gọzie anyị nwanne ndewo ndewo agọzigo ọjị ọjị erutago anyị aka biko nụ o nwee ndị chi echichi ebe a o nwee onye chi echichi ebe a ya bịa were ọjị ma

ọlụ la nwata ekwe fi ọlụ ọlụ la nwata ekwe fi ọlụ taa taa taa taa alụ Onye na-abụra ndị Igbo